An bhfuil tusa in ann cloisteáil an craic as eh, Marlay Park? Cos tá mise like 5 km as an eh, nó níos mó tá mé i bhfad níos faide ná sin agus tá mé able to cloisteáil bhí mé able to cloisteáil Green Day ar an Luan, bhí mé able to cloisteáil eh, Guns N' Roses aréir, tá mé able to cloisteáil Anderson Paak.

Dé hAoine bhí mé fós dearfach agus ansin Dé Sathairn rinne mé tástálacha agus ní raibh mé dearfach agus bhí dhá lá ó na symptoms so literally an chéad uair go raibh cead agam bheith ann ná oíche Dé Sathairn so landáil mé agus actually like ag an am I was like oh má chaillim amach ar seo sin deireadh sin deireadh leis an bhféile ach like ní, like, bhain mé sult as ach bhí bhí sé saghas iomarcach mar landáil mé ann déanach agus bhí mé just ag iarraidh breith suas le gach duine eile agus fiú nuair a chonaic mé daoine I was like like ní raibh mé ar mo chompord nó like bheith ar mo chompord ag labhairt le daoine mar it was just like caithfidh mé labhairt le gach duine agus tá like cúig second agat so caithfidh mé bogadh ar aghaidh ag an céad duine eile chun hi a rá leo so yeah tá mé ag súil le féile éigin amach anseo go féile

gig an Gaeilgeoir is greannmhaire bhí ag iarraidh saghas stand-ups um, Gaeilge a aimsiú. Agus chuir mé féin agus cara liom Andy Ó Faoláin um, cairde maithe a bhí ionainn ón scoil. Dhéanaimis like rudaí ar nós díospóireachtaí like nerds uafásacha a bhí ionainn ar scoil ach um, ar deireadh bhí úsáid leis na scileanna sin a bhí againn chun you know, caint poiblí a dhéanamh. A chuireamar isteach ar an gclár agus d'éirigh measartha maith linn agus bhíomar saghas ag dul timpeall na tíre ag déanamh gigs i gCarna, in áiteanna nach raibh suim dá laghad ag daoine éisteacht linn. Bhí saghas craic againn á dhéanamh agus ansin oíche amháin tar éis, nó b'fhéidir leathbhealach tríd an clár, bhíomar sa chlub, Club Chonradh na Gaeilge, le cara éigin agus bhíomar ag míniú cad a bhí á dhéanamh againn sa chlár dó agus dúirt sé, Ó, an ndéanfaidh sibh é anois? agus literally just léimeamar suas ar an stáitse, stáitse, is like céim atá ann, agus thosaíomar ag rá rudaí agus yeah.

Dúirt tú an fleadh ceoil ansin agus EP agus iad seo uilig. Tá a fhios agam go mbíonn cineál, bíonn daoine na Gaeltachta agus an Ghaeilge ag na ócáidí sin agus rudaí ach bhfuil sé deacair iad a tharraingt ón, say, ón saol Béarlachas atá ansin maidir leis an fleadh agus maidir leis an EP chun, chun pobal na Gaeilge, tá a fhios agat, iad a tharraingt isteach go dtí an ócáid, cineál.

like uaireanta braitheann sé ar an rud like uaireanta éiríonn an-an-mhaith leis. Bhíomar thíos i gCorcaigh ag Half Moon Festival is féile nua, now eagraíonn siad imeachtaí istoíche i bpubanna ach like bhí seomra i bpub thuas staighre sa Spailpín Fánach, pub deas i gCorcaigh

Rud éigin a dhéanamh ag Puball na Gaeilge i mbliana? Tá, tá muid le bheith ann, yeah, i mbliana ach eh, ní dóigh liom go mbeidh mise ann faraor mar tá eh, tá mé actually seo seo rud nach bhfuil ráite agam le a lán daoine fuair tá tá ról seo rud nua an-nua dom tá ról aisteoireachta faighte agam

agus like cén ceann is fiáine b'fhéidir a raibh agaibh agus go dtarraingt siad i gcónaí like le like go háirithe leis an ngreann gur féidir le aon rud tarlú like bhfuil cinn a bhíos agaibh le smaointe air nuair like jeez cén dóigh a bhfuair muid maith sin or like cén dóigh ar tharla sin Well déarfainn b'fhéidir na cinn is an ceann is fearr agus an ceann or like an ceann is measa b'fhéidir cúpla ceann na cinn is measa so cúpla ag an tús like bhíomar beagáinín um, Níor thuigeamar really conas é a eagrú agus like d'fhágaimís é níos déanaí san oíche agus bheadh daoine níos ólta agus bheadh daoine ag teacht isteach so like nuair bhíonn daoine ólta just bíonn sé an-deacair smacht a choinneáil ar an ar an seomra so fiú má tá an MC ar mhaithe leis na daoine nó má tá na daoine greannmhar just like tá an slua chomh rowdy tá siad ag iarraidh tá smaointí acu agus tá siad ag iarraidh iad a roinnt agus níl siad ag iarraidh éisteacht leis an duine atá ag caint leo

feiscint cé go dona is a d'éirigh leis, like just bhí sé spéisiúil breathnú air like go so go socheolaíoch it was just like anthropologically thar a bheith spéisiúil like cé go dona is a bhí sé like daoine like is daoine iad nach raghadh go stand up i mBéarla nó nach dtuigfeadh gurb ann do stand up um, so yeah bhí sé sin spéisiúil ach bhí a lán oícheanta maithe ó shin an lá ná sin

bhí bhí smaoineamh ag duine amháin, bhí Ciarán Mac Fhearghusa, bhíodh sé thart, an fear a dheineann Óga Yoga, eisean b'fhéidir an duine saghas a chuir an lasair sa bharrach dó so, ach bhí sé ag déanamh taighde faoi conas cúrsaí Gaeilge a chur chun cinn i gCumann Lúthchleas Gael agus bhuail mé féin agus roinnt daoine leis agus dúirt mé, sure fuck it, deinimid, cuirimid foireann le chéile agus deinimid iarracht é a dhéanamh.

Tá na foirne fásta fós ag imirt, nó ag traenáil roinnt i lár na cathrach so má tá suim ag aon duine imirt linn, timpeall ar Pháirc an Fhionnuisce. But yeah, is um, is rud iontach atá ann. Tá gach rud- gach rud timpeall ar na Gaeil Óga an-dearfach agus bíonn fáilte, fáilte roimh dhaoine nua againn.
Agus just ó thaobh na, like, na logistics dhó, ná táimse i dTiobraid Árann. Má tá tú ag taobh amháin den sráid nó taobh eile, Bheadh muid ag imirt do Leitir Móir nó An Cheathrú Rua nó Mícheál Breathnach nó An Cheathrú Rua. Cé chaoi a tharla sé, nó cén saghas paróiste a mbíonns ag imirt do Na Gaeil Óga nó an bhfuil sibhse ag brath ar daoine a bhfuil cónaí orthu lasmuigh de Bhaile Átha Cliath a bhfuil ag bogadh isteach sa chathair i Baile Átha Cliath a bhfuil Gaeilge acu chun imirt dhaoibh nó bhfuil sibh ag iarraidh cineál just cuireadh a thabhairt do gach duine a bhfuil just ag iarraidh bheith ag imirt le saol na Gaeilge a thabhairt isteach libh? Now tá sé deacair daoine fháil ó pharóistí difriúla agus bíonn bíonn an nasc sin fós le do bhaile i gcónaí leat. Tá na rialacha i mBleá Cliath beagáinín éagsúil so ceapaim ceapaim go bhfuil cead agat imirt le club in aon áit sa chontae má tá fiú má tá is cuma cén áit a bhfuil tú i do chónaí ach nuair a thosaíomar amach is is club do dhaoine fásta a bhí ionainn agus na daoine, an chuid is mó de na daoine. So b'fhéidir, is deacair a rá, athraíonn sé ó bhliain go chéile ach b'fhéidir go bhfuil so yeah, b'fhéidir 25-30% de na daoine is Bleá Cliaigh iad nó a leithéid agus bhogadar ó clubanna éagsúla i Mleá Cliaigh go dtí an club. Roinnt daoine nár roinnt daoine actually nár imir peil cheana, just thosaigh siad ag imirt linn an chéad uair b'fhéidir go raibh siad rugbaí nó sacar.

Sea, dá mbeadh mise just, sea, dá stopfainn ag imirt peile is bheadh mé ag iarraidh sin i gceann cúpla bliain, bheadh mé ag iarraidh imirt do foireann éicint sa nGaillimh, pé ar bith cén áit. Bheadh orm like proof go bhfuil mé i mo chónaí ann agus go bhfuil uaitheadh na rudaí seo uilig agam chun imirt don foireann sin. So, sea, sea go bhfuil rialacha difriúla ag gach contae. Tá na rialacha difriúla, tá na contaetha éagsúla. Contae éagsúla caithfidh tú saghas cónaí san áit nó like go díreach san áit sin Bheadh sé iontach dá mbeadh na sórt na rudaí sin in achan in achan contae really agus bíonn tá a fhios agat céanna leis na Gaeil Aeracha bhí Cian ag rá gur bhfuair sé go leor daoine ó Gaillimh is ó Corcaigh ag rá gur bhreá leo dá mbeadh an sórt eagraíocht céanna. Ach deireann tú gur na Gaeil Óga iad an bhfuil an bhfuil srian aoise ann go bhfuil cead agat teacht isteach

cinneadh coinsiasach a rinne tú le tosú ábhar a chruthú ar na meáin shóisialta nó ar tharla sé sin de thimpiste a bheith ag cruthú ábhar trí Ghaeilge mar sin? Sin bealach an-deas le rá, like, Eoin bíonn tú ag spamáil ar líne an t-am ar fad, is dócha gur ar thug tú rudaí ar mo amlíne, go raibh maith agat. No, em, yeah, is dócha, yeah, jeez, bhí, bhí cúrsaí có, bhí cúrsaí an-ait le linn Covid, nach raibh? Yeah, just like, níor fhéad éinne aon rud a dhéanamh. Em, So is dócha gur bhain sé le sin, méid áirithe. Rinne mé, is dócha, yeah. Bhí mé i gcónaí ag iarraidh, like, yeah, ó na laethanta sin nuair a bhí mé i mo nerd beag ar an meánscoil ag iarraidh díospóireachtaí a dhéanamh, is dócha go raibh mé sásta caint os comhair sluaite. So like aon rud, agus rinne mé, rinne mé drámaíocht agus, agus a leithéid nuair a bhí mé óg. Breá liom aisteoireacht, is breá liom dul go dtí an amharclann, is breá liom dul go na drámaí, téim go dtí drámaí an-rialta. Um. agus is breá liom rudaí a scríobh freisin agus bheith ag cruthú rudaí, drámaí beaga agus sceitseanna agus rudaí mar sin. Um, so is dócha yeah, just nuair nuair nach raibh ann ach mé, you know, bhí mé sáite san árasán agus ag iarraidh, you know, rud éigean you know, a chruthú like, bhí an brú you know, orm féin ní an aon rud dhéanamh agus fiú mé féin agus Seán T actually rinneamar cúpla rud rinneamar sketchúán cé atá ag iarraidh bheith ina mhilliúnaí who wants to be a millionaire tá sé ar YouTube chur mé thug a bheith ach um,

Tá sé spéisiúil, ar líne, braithim, caithfidh tú saghas a bheith sásta tú fhéin a bheith beagáinín oscailte agus déanann sé sin tú fhéin saghas leochaileach freisin, but sure, is cuma. Tá mé chun fuckin' bás a fháil agus ansin beidh mé marbh go deo, so sin é an saghas fealsúnacht atá agam. So, beo anois, marbh go deo, sin é, sin é an tuairim atá agam. So, tá sé go maith agat rud éigin a dhéanamh, fiú má náiríonn tú tú fhéin, like, ar a laghad ansin, labhróidh duine éigin leat nó beidh ábhar comhrá agat nó tarlóidh rud éigin.

Bhí mé ag rá seo le cúpla duine eile cheana, tá an oiread sin low-hanging fruit mar níl an oiread sin daoine ag cruthú sa Ghaeilge, so tá sé níos éasca rudaí a chruthú. Níl a fhios agam ar bhraith tusa é sin, Hugh? Yeah, go hiomlán, yeah.
Dá ndéanfá iarracht sketch a scríobh sa Bhéarla, d'fhéadfá 50 sketch a fháil ar an ábhar céanna, nó like amhrán, tá like tá gach rud déanta cheana, so tá sé iontach sin a dhéanamh. Agus is maith liom bheith ag cruthú sa Ghaeilge chun, you know,

Deinim eagarthóireacht ar na haistriúcháin ar Tintin agus Asterix. So déanann um, Gabriel Rosenstock iad sin a aistriú ach um, bíonn an an-chraic agam ag, ag uh, plé leis an eagarthóireacht orthu sin mar bíonn a lán saghas imeartas focal agus jokeanna agus in-jokeanna agus um,

Saol mór. Cén triúr a thabharfá cuireadh dhó agus cén fáth? An bhán. Ok. Em. Em. Peig Sayers. Caithfidh tú caithfidh tú cuireadh a thabhairt do Pheig i gcónaí. Em, mo sheanathair ar thaobh m'athair. Deirtear go raibh- go raibh- go bhfuil mé ana-chosúil leis ach níor bhuail mé leis riamh so bheadh sé an-spéisiúil bualadh leis siúd. Agus em,

Mar a dúirt Áine níos luaithe, ní féidir éalú uaim ar líne, tiocfaidh mé oraibh. So yeah, go n-éirí libh éalú uaim. Just téigh ar an For You page agus i ndiaidh tamall de swipeáil
Má osclaíonn tú an t-idirlíon agus má chuireann tú Gaeilge isteach, tiocfaidh m'aghaidh suas.

sular sular fhágann muid. Caithfidh mé a rá le Eoin, abair hello le Lea Brown Cheathrú Rua thuas ansin ag Na Gaeil Óga, Cathal Ó Conaola. Beidh a fhad leis go go bhfuair tú go bhfuair tú cans le disappointment Cheathrú Rua i James O'Connor. Sin ábhar a bhí dian ort féin ach yeah deirim é sin.